Ard fhear, a Bhriain, Sea, agus an paráid anois amuigh ar an bpáirc agus siad buachaillí agus cailíní óga Bhanna Cheoil Lios Póil athá stiúrú na n-imreoirí seo mór thimpeall na páirce agus cuid tábhachtach é seo. Pádraig Óg Ó Sé ansan agus beidh a' ról tábhachtach anso mar chaptaen ar a' bhfoireann, Tomás Mac a' tSaoir díreach taobh thiar de agus na buachaillí agus na cailíní óga seo agus iad ullamh geall leis, le tús a chur leis an mórshiúl. Right, buachaillí. Aodán, bhí tú fhéin sa, ag an bpointe seo minic go leor le do chumann agus na cúpla nóimeataí roimh an cluiche ceannais, bíonn siad san deacair le néaróga ghlacfainn leis. Bíonn sé deacair is dócha. 'Sé an t-aon uair deireanach a bhíos amach timpeall agus bhí an fear so in aice liom i mo choinne, Micheál Ó Cróinín, thíos sa Rinn. Fuaireamar an lámh in uachtar an lá san agus is dóigh liom caithfidh tú srian agus smacht a fháil ar do mhothúcháin. Cluiche caide is ea é. Caithfidh tú an caid a chur thairis an dtrasnán. Caithfidh tú an caid a chur isteach sa líontán. Ní féidir leat bheith ag smaoineamh ar rudaí eile. So na himreoirí san, caithfidh siad a bheith dírithe ar an gcaid agus gan iad ar faic eile. Dúirt Aodán níos luaithe ansan, a Mhichíl, gurb é an cluiche deacair a bhí ag an nGaeltacht ná an chéad cheann, an ceann leathcheannais, mar go gcaithfidís cáiliú don gcluiche ceannais. An gceapann tú go n-imreoidh siad le beagáinín níos mó saoirse inniu? Sea, ceapaim. Bhí brú orthu aréir. An foireann baile in aghaidh foireann an Daingin, ní raibh fonn orthu an ceann sin a chailliúint ar aon nós mar, mar a dúirt Aodán, measaim go mbeidh siad i bhfad níos socraithe síos inniu agus b'fhéidir a gcuid imirt a chur chun cinn agus tá an aimsir go maith, níl an ghaoth chomh láidir is a bhí sé agus taithí na páirce, beidh sé, beidh rithim na himirt acu. Bhí mé ag caint beagáinín níos luaithe le Ciarán O'Hara atá i mbun cóitseála le Cill tSéadhna, ar ar bhuaigh Cill Chartha orthu sa chéad chluiche, Agus dúirt sé, Tá Cill tSéadhna ag dul an-mhaith maidir le cúrsaí peile i Maigh Eo i láthair na huaire agus gur thug Cill Chartha bualadh mór dóibh. Dúirt sé, An fhoireann a chonaic sibh inné, ní hiad sin Cill Chartha. Tá Cill Chartha i bhfad níos fearr ná mar a chonaiceamar in aghaidh Chill na Martra.
Foireann a bhfuil an-chuid taithí, cluiche sinsir, craobh shinsir buaite acu i nDún na nGall cúpla bliain ó shin. An-chuid taithí acu, an-chuid, tá an cumas acu ar an liathróid agus tá súil agam go mbeidh siad, go mbeidh taispeántas níos fearr acu inniu agus iad ag brath go mór ar thaispeántas Mhichíl Ó hÉigeartaigh agus Marc Mac Aoidh. Is mór an trua nach bhfuil Stiofán Mac Briartaigh ag imirt ach níl sé agus caithfidh na himreoirí teacht timpeall ar sin agus you know an chéim is fearr a chur ar aghaidh agus taispeántas chomh maith gur féidir leo a chur isteach. An buntáiste is dócha nuair fhéachann tú ar an taobh amuigh maidir le Cill Chártha ná tá siad ag feidhmiú ag leibhéal sinsir i nDún na nGall sa chraobh agus sa tsraith. I gcomparáid leis sin, tá an Ghaeltacht ag imirt idirmheánach anseo sa craobh i gCiarraí. Tá siad i Roinn a hAon na sraithe, ceart go leor. So, ar leibhéal amháin caithfidh a rá go bhfuil an Ghaeltacht ag feidhmiú ag leibhéal níos ísle ná mar atá Cill Chártha. Ach cuir san áireamh ansan, Aodán, buntáiste baile, slua mór ag tacú leo, an gcothromaíonn sé sin cúrsaí agus an mbeidh cluiche teann againn dá bharr? Is dóigh liom é, is dóigh liom é. Ní chuireann sé sin isteach ná amach ar chúrsaí agus is dóigh liom ní fada go gcífimid an foireann seo ag imirt sinsir i gCiarraí arís. Bhíodar ann anuraidh, dícháilíodh iad. Ní rabhamar maith ár ndóthain ach táimíd ag teacht arís agus imreoirí nua ag teacht ar an bhfód. You know, is dóigh liom féachaint amach ortha, fiú amháin an meangadh gáire a dhein cuid acu ansan amach timpeall, tá siad ag baint taitneamh as an ócáid seo. Níl an brú céanna ortha inniu. Bheifeá den tuairim go go bhfágfaidh siad gach aon rud amuigh ar an ngort caide ansan i nGallarus ach ócáid iontach, gach aon rud tagtha le chéile, an Ghaeltacht sa chluiche ceannais, foireann baile, lucht mór tacaithe isteach anso chun tacú leothu agus is dóigh liom féinig go mbeidh an lá agus go mbeidh an saol linn inniu. Tá níos mó na duine amháin, a Mhichíl, a dúirt liomsa aréir dá mbeadh an rogha ag muintir na Gaeltachta an cluiche ceannais idirmheánach craoibhe a chailleadar, dá mbeadh sé sin buaite acu gan amhras bheidís sinsear don bhliain seo chugainn, dá mbeadh an rogha comórtas peile a bhuachaint nó an chraobh idirmheánach a bhuachaint agus bheith ar ais sinsear, ní raibh ach rogha amháin.